ihe m ghọtara n'ihe gbasara ime mkpuke bụ na since oyibo ji wee bata na na be anyị a ṅụwa ọgwụ ndị oyibo ka e wee mebie ya ihe gbasara omenala ndị Igbo mana mgbe gboo according to nne m ochie nwaanyị ọ wụ na ịtụta ime mkpuke dị ka alụ na-ahụ alụ ka ọ wụ n'ala Igbo n'ọnọdụ m nwewe omenala alụ ka ọ wụ maka na mgbe m na-eje sabat a kọrọ ịnọgodi na nwaanyị nọ na nsọ ya ara apịa di ya ihe ọ ga-eri maka na ọ ga-emebi di ya ihe ahụ mgbe ahụ ka ndị gboo ji anụba nwaanyị naabọ nke nọrọ na nsọ onye nke enye ya nri ma ụfọdụ na-abatazi ya a sị na a na-anụta agbọghọ a chụfụ agadi n'uche nke m so ụmụazị na-etogote ebe a nụnwa anazị ama nsọ ana due to ego emebigo ụwa ị ga-ahụ nwatakịrị dị 14 years ọ wụ na onye o ji wee mele ọyị wụ onye mụtara mpa ya sef onye ahụ afụtazịa debe nwunye ya n'ụlọ duru nwaanyị wee fụọ ụfọdụ na mgbe gboo nwaanyị mee nke izi e welie na ọ mistake o mere maka na osisi ala alụ mmadụ n'anya nụ naabọ mgbe onye mere nke abụọ ọ wụ na ọ ndị gboo adị ndị omenala gboo nke izi ahụ mee nụ a ga-eje n'afa ma ọ na omenala jee jụọ ese ma o jikwa anya ya for a rape be a rape one na rape bin out of force or first time we go take your wine or out of it what that do fear to tell the family or for wallet jesie mụọ ya n'ezi ọ sị na mmadụ doro ya egwu ya ụfọdụ nwaanyị ahụ abili ego mgbe ego ji emebi obodo nwaanyị ọ dịzi proud of ele ọnọlọkọtara onye ihe 1 million o jee mụọrọ nwoke nwa ọ sị afọ na family eji aga iluo na mkpuke asịrị na na onye wụ onye nwa onye eje nwụọla onye nwa ọ bụrụ ajọ ihe mgbe ahụ na famili be onye nke ya ekwekọrịta e na-egwu nwa o nwata nwa agbọghọ bịa dị nwa nchọ onye na ọ wụ mgbe gboo mba ejebe na obodo unu ọjọka zọzọ alụkwa ọ wụ n'omenala azụbụ na baịbụl so ime mkpuke wụ ajọ ihe dụrụ na omenala igbo because na ihe e mede nwoke na nwaanyị mmekọ na agha enwe agreement nkwekọrịta ndị ya nakọta kpọchie ya kpụrụ mmadụ pụta n'ụlọ ọ wụ na mgbe gboo ọ bago ndị ime jeme ya ndị omenala amagoro eme enyi wee nyechere n'aba nwoke nwee ike ochekie nke nwaanyị ahụ na-amụ ụba na otogotego na ọ bụ ada na-amụ ụba nwaanyị na-anọ n'ụlọ ọ fụọ n'ezi ndị be be ya amakwa ọ fụọ n'ezi o nwee ike jee tara ya lọ olu ọ mụọ nwoke e dutinye n'ụlọ welie wee wee kudo ngwu ị bịagodi ịnụ ya ya na edu nwa ọ tụgodu na ọnụ ya agwa na maka onye emekele ebe ada ada ji azọta oke be nna ya omenala Igbo

hard working you can become successful somebody in life ime ime mkpuke ọ bụrụ ajọ ihe ka ọ bụkwara ajọ ihe mana ihe ihe ihe ihe o jiri wee bụrụ ajọ ihe wụ na ọ tụ ọ tụ ma mọbịa atọ tata na na ọ tụ ime apafu maka na nke anyị na-apafu amaghịchi ya wee eze echi niile wọta- eh, wọtago kama ya ga-atụ ime n'oye pafu ya mụọla anyị ya wọtago na ọ mmadụ ka ọ amara isi ya wee eze echi niile Naijiria na na na na na na-akwado sensus ka ka- ka na-akwado a anyị agụ sensus agaghị akwado ma nọ nọ o- o mmadụ ka anyị agụ wọtago so onye nwa na-ekwu onye tụọ ya mụọ ehe kama ya apafu ya na ị tụọ mụọ ya na ọ nwa ka ọ wụ